wazimfumu ine ndi mayiwa tikulimbana nkhani yake kukhuzana ndi za ma course zija amati ngati mufuna mupite ku Germany mupereke ndalama yokwana 250 awa ndi maziphunzitsi a germany ophunzitsa germany language inuyo phunzirani germany language pa mtengo wa 250000 kwacha malawi kwacha mm? phunzirani germany language ndi 250000 malawi kwacha ndipo mukhala ndi mwayi opita dziko limene la germany ndene ndinapanga vidiyo kunena zokuti izizi ndi zaboza awawa ndi okuba afuna angokuberani chonde chenjerani nde ataonera vidiyo ija mayiwa anayamba kuyankhula anabwera ku inbox kwa ine kuyamba kundifunsa ati ndiwauze anthu amene anaberedwako amene mayiwa anawabera ndiye mpaka anapanga post ati ndiwauze mayiwa anthu amene anawabera ndiwatchule ndi apapa akulongolola kwambiri akulankhula zambirimbiri ku inbox iyo ndiye choti muziwe ndi choti akuluakulu ine sindimakamba za munthu ndimangolangiza anthu amene amaonera mavidiyo zanga komanso kuwatsegula m'maso ndiye ndimakamba zinthu zimene zili zoyipa ngati pali choyipa ndiyankhulapo kuti anthu achenjere, akhale osamala. Ndiye video imene anapanga mayiwa koyambirira anainena zokuti in my inbox messages are full. Kutanthauza zoti mayiyu ali busy. Anthu ambiri afuna atapita ku German. Komano zitheka bwanji munthu oti ali busy ku inbox kumabwera ku ma comment section ndikumakhala ndi nthawi yonseyi? Muzifunse. Chachiwiri. akuti iyeyu anakuuzani kale za ma link zoti ungathe kupita pa intaneti kumakacheka ma vacancy ngati kuli ma vacancy umapita ndi ma files ako like ma details ako umapanga punch pamenepajapo ngati uli ndi mwayi amakutenga ngati ulibe mwayi samakutenga komanso zimatenga nthawi ati zimene zija anakuuzani kale ndi anthuwa sizoti kumenekujako anthu akuwaziwa ku germanyko mm sakuwadziwa Iwowa amapita ku ma website kuja ndikumakacheka ndikumabwera kwa anthu a Malawi ndikumapanga pretend ngati iwowa ndi ma agent nde ukawapatsa file yako amapita ku website kuja ndikukapanga punch nde ngati sakutenga sakutenga ngati akutenge abweranso kwa iwe zoti m'bale ulendo wako wavomerezedwa ukupita ku Germany kuja nde ngati sanakutenge ndalama ija sakubwezeranso nde nchana anthu ambiri amanena zoti andidyera ndalama andidyera ndalama andidyera ndalama ma agent Sizoti iwo aja amaziwa ku, ku, ku, ku, ku Germany kuja. Alibenso connection ina iliyonse. Koma amangopita ku website kuja. Akudyerani phone inuyo mmangogona simukudziwa zimene amapanga. Nde mmayi uja wavomereza. Chinanso mu video muja amanena zokuti ukapereka 250,000 Malawi kwacha uli ndi mwayi opita ku Germany. Akuluakulu m'bodza zedi. iwowa akungofuna ndrama ati Davie si agent ndi mphunzitsi chomwe muziwe ndi ichi ma online courses palibe munthu amene anaphunzira ndikudziwa zonse kapena ndikukhala graduate wa pa online makamaka kumbali za chiyankhulozi mbodza zedi mwina English koma ziyankhulo zinazi mbodza zedi. Chifukwa choti ma online courses kuli anthu oti anayamba kale, anajoina kale course ija, ndiye iweyo ukakhala watsopano, sizoti ku website kuja umayankhulana ndi mphunzitsi wako aa, zili ngati kupita pa Google ndikumaonera ma videos a chiyankhulo. Ukapita ku website kuja kuli ma video oti anapanga kale, ndiye iweyo akakupatsa password ya ku website kuja, umapita ku website kuja umayamba kuonera ma videos aja. ndiye kaya kuli ma videos 200 uzionera iweyo ndikumaloweza ndipo ukalakwisa kupanga pronounce word ina yake palibe munthu okupanga correct kuti apapa walakwisa timankhula chonchi aa ndi zako zimenezo ndi akuluakulu osamakhala opepera za ma online courses zitayeni ngati munthu afuna kuphunzitseni kumanani naye face to face akuphunzitseni chimodzimodzinso ku spain ndili ndi anzanga ku spain samadziwa chiyankhulo chispanyol ukafika kumene kuja amaphunzitsa chiyankhulo. Kuli ma school oti umakumana ndi mphunzitsi akuphunzitsa. Chimodzimodzi ku Germany kulinso ma school oti umakumana ndi mphunzitsi akuphunzitsa face to face ndiye mungathe kupereka ndalama zanu. Kumapereka kwa munthu osati online. Chonde akuluakulu chenjerani. Awawa ndi okuba. Ndi okuba afuna kubera Amalawi.